Denbaya dun alihamdulilahi kɔri baasi tɛ an bɛ barika la ayiwa bi sɔgɔmada in na an ye wele bila aw ma barisabu an yɛrɛ bɛ nin kɔnɔ fɛn kelen min kuma bɛ an da kɔnɔ sisan n'o ye an ka diinɛ ɲɛmaaw ka mafiɲɛya ni dɔgɔyali ma ta k'u sɛgɛrɛ nin ye bɛɛ kunko ye barisabu a jɛrɛ kɛra bamakɔ misiriba yɛrɛ kɔnɔ k'a fɔ jɛn ti kɛ n'a ye nka kulu min sigilen filɛ aw fɛ nin ko jɛrɛ dɔ bɛna kɛ bi wulada in na nɛgɛ kaɲa tan ani duuru n'o tɛmɛna ni sanga bi saba ye nka yanni ka kuma daminɛ nisɔndiya kuma na k'a fɔ malitɛli da a président kura min bɛ yen n'o ye bɔnkɔ ye a bɔra yan kunun a ko u bɛ yafa ɲini aseyidi Cheick Chérif Ousmane Madani Haidara fɛ k'a fɔ fɛnɛ jɛrɛ min n'a bɛna kɛ aw fɛ n'aw kɛlen bɛ k'a labɛn bi wulada in na quinze heures trente Korofina balontan tɛrɛn kan k'u bɛna ye kɛnɛ kɔnɔ

ne kun tɛ yan n bɛ Guinée équatoriale mais ala sɔnna n nana congé de la nin wagati in bɛɛ ye sɔrɔ parce que an nana sɔrɔ ɲagamiw b'an ka jamana kɔnɔ an nana sɔrɔ feerekew bɛ jamana kɔnɔ n'o ye mɔgɔbaw nɛnini ani mɔgɔbaw dɔgɔyali fo ka na se an ka dɔnnibagaw nɛnini ma dɔnnibaga minnu ye ala yira an na ka kira yira an na k'an bɔ jahanama sira kan k'an bila alijinɛ ta sira kan n'a nɛnini tour nana se olu ma vraiment an sigilen an degunna kosɛbɛ an miirila est ce que n'an sigilen tora tan ni jamana in a tɛna ci wa ɛ mɔgɔ minnu bɛ k'a kɛ an yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ an b'a dɔn jamana jɔlaw tɛ ko jamana cilaw de don wa an b'a dɔn mɔgɔw de b'u kɔkɔrɔ fɛnɛ u soutenir ji jukɔrɔ mɔgɔ minnu fɛnɛ tɛ jamana ɲɛbagaw ye ni jamana tiɲɛbagaw don an b'a bɛɛ kalama o la an ko yan'an ka sigi an bolo fila d'an sen kan an ka an ka ko dɔ kɛ o la an farala ɲɔgɔn kan mɔgɔ kelen ti ko dilan an ye jamakulu de farala ɲɔgɔn kan an ko an ka ko dɔ kɛ nin na joona o la an ye hakilinaw sɔrɔ f'an ka wulikajɔ de kɛ walasa an ka an sen da nin ko in kan o wulikajɔ kɔnɔna la an ko an bɛna gurupu dɔ sigi o gurupu nin an ka tɔgɔ ɲini a la ka a légaliser autorité ni fɛn bɛɛ la parce que nin ti manamana baara daminɛtɔla ye o la gurupu faralen ɲɔgɔn kan tɔgɔ mun sɔrɔla o de kɛra mouvement citoyen waati sera karamɔgɔw nɛnini a ka dabila a wagati sera an ka jamana ɲɛmɔgɔw nɛnini a ka dabila a wagati sera mɔgɔbaw lebu dali kɛnɛ kan an ka jamana kɔnɔ an k'a dabila a waati sera ee hali circulation na an ka ɲɔgɔn nɛni a bɛɛ ka dabila a waati sera fanɛni banɛni a ka dabila a waati sera danbe segin kuma sera so an ka an ka laɲini kun ye nin de ye an financelen tɛ mɔgɔ bolo walahi ala y'an seere k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ de bɛ k'an financer k'o de bɛ k'an bila nin na mɔgɔ tɛ k'an financer an ye baara mun daminɛ sisan a wari bɛɛ bɔra an yɛrɛ de kun a dɔrɔmɛ ma bɔ mɔgɔ si kun a wari bɛɛ bɔra an yɛrɛ kun an y'an ka organisation bɛɛ kɛ k'a ban donc wele kɔni bilalen don bamakɔ bɛɛ ma bi an ka ɲɔgɔn sɔrɔ Korofina balontan tɛrɛnba kan ɛɛ laɲini yɛrɛ yɛrɛ ye mun ye o de bɛna taa ɲɛfɔ mɔgɔw ye ɛɛ bɛɛ a ɲininen don bɛɛ fɛ u ka na fini finman de fɛnɛ na parce que dusukasi ko de don dusukasi ko don ɔ an sera maaba fɛn fɛn ma u bɛɛ y'u ka nisɔndiya yira an na k'a fɔ nin ye jamana jɔ sira de ye o la an kɔni ni dilen don ala ma an ni dilen don jamana ma an bɛ jamana dɛmɛ an bɛ ala ka diinɛ dɛmɛ an bɛ ala ka dɔnnibagaw dɛmɛ fo ka taa fɔ ko nin manamanako in dabilara walima anw bɛɛ sara k'a ban an kɔni an y'o layidu di wa insha Allah taala an tɛ wuli ka b'o kan. An b'a fɛ ka ɲininkali min k'i la yala i y'a jira k'a fɔ a sera maabaw ma an ka diinɛ maabaw walima maaba wɛrɛw jamana yɛrɛ jɔyɔrɔtigiw nka ne b'a fɛ ka min dɔn a bɛ se k'o maabaw dɔw tɔgɔ fɔ an ɲɛna a sera minnu ma n'u ko nin ye waleya ɲuman ye.
Voilà a sera maaba minnu ma a dogolen tɛ maa si la an ka jamanatigi yɛrɛ n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye o ma to an y'a tɔgɔ mɛn u da a bɛ nɛni su ani tile. assemblée président an y'a tɔgɔ mɛn u da a ka lebu ko u bɛ k'a da kɛnɛ kan ɛ i filɛ ka Mamudu Diko yɛrɛ min tɔgɔ fɔ an y'a nɛn an ye nɛni cogo mɛn a la walahi hali denmisɛnninw tɛ sɔn ka ɲɔgɔn nɛni ten ɔ mɔgɔ min yɛrɛ ye ni karamɔgɔ min y'a ni di ka ala ka diinɛ dɛmɛ depuis kunun ka diya ni kɔ min sisipanna ala nɔfɛ min balila kuma na Ala nɔfɛ polisilataw ni zandaramataw ni sɔrɔdasiw bɛɛ ye mun ɲini k'a da de Ala nɔfɛ n'o ma sɔn k'i da de n'o ye Aseyidi Serif Usumani Madani Hayidara an y'a nɛninkan mɛn mɔgɔw da walahi minnu ni hali a tɔgɔ fɔli man kan ɔ a a mɔgɔba foyi tɛ nin jamana in kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ bonya dɔɔni da mun kan ko mun ma nɛni an b'a bɛɛ mɛn wa bɛɛ videow n'a a a sɔnw bɛ yen. a bɛɛ to ɔ sisan yɔrɔ kulu yɛrɛ sigilen n'i bɛna ko kɛ i na a bonya da aw an bɛna nin ko in kan an bɛna a kɛ aw ye yala aw sera maa dɔ ma ka dantigɛli k'o ye wa i n'a fɔ ka taa fɔ u ɲɛna i ye Usazu Mamudu Diko tɔgɔ fɔ i ye Hayidara tɔgɔ fɔ i ye IBK tɔgɔ fɔ assemblée président yala kulu in sera ninnu dɔw ma k'a f'u ye an bɛna nin de baara kɛ jamana kɔnɔ wa Ala k'an bɛn sababu ma nin kulu in ma se mɔgɔ si ma nin kulu in ma se mɔgɔ si ma wa nin kulu in tɛna se mɔgɔ si ma parce que ni an sera mɔgɔ dɔ ma dɔrɔn a bɛ komi an bɛ fɛ ka dɛmɛ de ɲini olu ka côté la ou bien ka taa yir'u la k'a fɔ an bɛ fɛ k'aw dɛmɛ anw bɛ fɛ ka jamana de dɛmɛ parce que an b'a dɔn nin ye mun ye jamana ci de don an b'a dɔn nin ye mun ye a tɛna laban foyi la jamana ci kɔ an ma se jamana ɲɛmɔgɔ ma an ma se politicien ma an ma se karamɔgɔ ma an ma se mɔgɔ si ma mais u bɛɛ bɛn'a ye an bɛna baara mun kɛ u bɛɛ bɛn'an ka laɲini dɔn fɛnɛ an mago kɔni b'u ka mun na o y'u ka duwawu ye ani u ka soutien et puis u kan ka mun kɛ an bɛn'o de f'u ɲɛna u ka jɔ u jɔyɔrɔ la anw fɛnɛ bɛna baara mun kɛ u kana an empêcher an ka baara la an bɛ kangari mun d'u ye dɔrɔn o de y'o ye. Ɔ min bɛna kɛ Korofinna balontan terrain kan wula in na nin ye a siɲɛ fɔlɔ ye. ayiwa an bɛ ɲininkali min kɛ ɛɛ a baaraw labɛnnen don cogo di a kɛlen bɛ ka wele bila jɔn ni jɔnw ma association b'a la wa diinɛ tɔnda kunda walima ayiwa politiki kunda wa voilà alhamdulila ee baara in labɛnnen don cogo min na komi an y'a f'i ye cogo min na baara in ee k'a fɔ ko diinɛ ko dɔrɔn don ou bien ko jamana ko dɔrɔn don a bɛɛ de b'a la mɔgɔw b'a la minnu ye diinɛ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a la minnu ye jamana yɛrɛ ɲɛbagaw ye mais politicien kɔni t'a la politicien t'a la bon sisan diinɛ ɲɛmɔgɔ i n'a fɔ an filɛ ka karamɔgɔba minnu fɔ olu si welelen tɛ mais mun minnu bɛ yen n'olu ko an ye silamɛ ye an tɛ fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka nɛni an ɲɛna olu ka représentation dɔw b'a olu ka représentant dɔw bɛ yen association dɔw bɛ yen i n'a fɔ mali kunko mɔgɔ ninnu i n'a fɔ ala ka diinɛ dɛmɛbagaw ala ka diinɛ dɛmɛtɔn olu mɔgɔw bɛ yen association association wɛrɛw bɛ yen nɔ Bon dɔw tɔgɔ tɛ n kɔnɔ mais caman kɔni bɛ yen nɔ minnu faralen don ɲɔgɔn kan ni olu bɛɛ bɛna y'a kɛnɛ kan an kɛlen don ka wele bila maaba damadamani fana ma parce que n'i ma ɲɛ k'i bɛ nin jamakulu sugu fara ɲɔgɔn kan fo mɔgɔba dɔw ka ye i n'a fɔ maires b'a la i n'a fɔ hali ci sera gouvernorat la ci sera polisiw ma ci sera olu n'a ɲɔgɔnna ɲɔgɔnna mɔgɔbaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ segin dugutigilakaw n'o ye ɲare ni turew ye ani darabew ci sera ninnu bɛɛ lajɛlen ma u k'a dɔn k'a fɔ baara min bɛna kɛ jamana kɔnɔ jamana jɔli baara don wa carte invitation di u bɛɛ ma u bɛɛ lajɛlen welelen don kɛnɛ fɛnɛ kan lakanabagaw dun bon arasaw fɛnɛ welelen don arasa minnu bɛ yen ni olu bɛ tiɲɛ tiɲɛ kan minnu b'a dɔn arasaya yɛrɛ ye mun ye ka n'a yira mɔgɔw la k'a fɔ minnu bɛ k'u yɛrɛ kɛ arasaw ye ka jamana ɲagami ka jamana ci ɔ arasa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛna arasaya ɲɛfɔ k'a daminɛ a daminɛ fo a laban arasaya ye mun de ye est-ce que mɔgɔw nɛnini de arasaya ya est-ce que faw nɛnini de arasaya ya mɔgɔw baw nɛnini de arasaya ya est-ce que jamana ɲagamini de arasaya ya ɔ arasa sɛbɛsɛbɛw bɛ yen minnu n'u tun ye baara kɛ depuis kunu arasaya kɔnɔna la fo bi olu fana bɛn'u da don arasaya la kɛnɛ in kan ka walawalali k'a la pour que mɔgɔw ka mɔgɔ kuntan jamana cila jamana ɲagaminaw ka laɲini ye lakanabagaw dun lakanabagaw u talen don hakɛ la an yɛrɛ tɛ hakɛ min dɔn tuguni baasi tɛ an bɛna kuma di e mouvement président ye an ka foli bɛ yɛrɛ dawuda jara an bɛ kuma di masa solomana ma solomana ayiwa i bɔra ka mouvement président lamɛn sisan i yɛrɛ y'a ka hakilinaw mɛn ɔ mun b'i fɛ ka fara a ta kan Bon alihamdulila awuzubila an bɛ ala deli a k'an bɛɛ kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma amina yarabi ka kuma daminɛ ni ala tɔgɔ ye ka tila ka sɔli ala kira kan ka silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ fo denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba ni silamɛya ka foli ka tila k'an ka foli ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya na n fa ma ani n ka karamɔgɔ ye Seyid Cherif Ousmane Madani Haidara ka tila ka foli ɲɛsin jamanatigi ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale min bɛ ka Mali bɛɛ mara bi ani foli ka kan ɲɛmɔgɔ ni foli ka kan an b'a fo ani jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen ɛɛ président a ye kuma bɛɛ fɔ k'a ban mouvement citoyen waati sera mɔgɔba neni dabila kuma a sera Vieux Bilen i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogo min na ni mɔgɔ min ye dɔɔnin kɛ Mali kɔnɔ yan waati jan tɛ anw wolo kuma ma mɛn an kɔrɔbaya kuma ma mɛn mais an ka taani kɔnɔ mali ye yɛlɛmako caman kɛ anw ɲɛna yan sisan sisan kow yɛlɛmana sisan sisan min tun tɛ kɛ o kɛra min tun man ka kɛ o kɛra mun yɛrɛ tun tɛ se ka kɛ o fana kɛra o la mali y'a seko bɛɛ kɛ a tɔ tora a kɛɲɛko ye o la maliyɛnw jeunesse farala ɲɔgɔn kan ka nin groupe in sigi walahi i y'a fɔ cogo min na u ma se ayidara ma parce que u b'a dɔn n'u sera ayidara ma ayidara b'a fɔ a ye sabali u ma se diko ma u ma se faamaw ma u ma se ibk ma u ma se mɔgɔ si ma an yɛrɛ bi ye jamanadenw de ye an ka kan ni jamana in jɔli ye parce que ni tiɲɛ y'i da di nkalon kumakɛla bɛ yɛlɛ a kan dɛ siga t'o la donc tiɲɛ de wulilen filɛ depuis nin baara in daminɛna mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bɛ kasi la u ka sojuw kɔnɔ u bɔra ko aw tun bɛ ka mun makɔnɔ nin ko la turew ni ɲarew daravew mɛriw dugutigiw alimamiw walahi u bɛɛ ko ko nin baara in tun bɛ ka mun makɔnɔ parce que bɛɛ sigi sigilen don kɛrɛfɛ ni kɔnɔko ye bɛɛ degunnen don nkalontigiw bɛ ka nkalon défend diɲɛ bɛɛ ɲɛna ka kuma arajow la ka kuma réseaux sociaux kan vraiment mali image nɔgɔra n'a fɔra k'i ye maliyɛn i bɛ maloya ka président minɛ k'a fa neni k'a ba neni vis à vis mali kɔnɔ yan walima ka fali minɛ ka boli a nɔfɛ ko ibk bon vraiment tiɲɛ ye révolution ye tiɲɛ ye opposant ye mais an k'an ka ɲɛmɔgɔ respecter est-ce que ni anw lamɔna tan anw denw fana ka wuli tan a bɛ a bɛ cɛjuguya fa neni ba neni donc n'a y'aw ka jamanatigi kɛ fali ye a bɛ ka minnu mara olu tɛna kɛ falidenw ye sisan donc mɔgɔ b'i yɛrɛ neni ka sɔrɔ i t'a kalama donc faut que maliyɛn ka segin a kɔ o ka kɛrɛnkɛrɛnnenya na an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw u bɛna wuli mali tɛ diinɛ ko ye mali ye diinɛ ko ye mali bɛ diinɛ de bolo bi ni diinɛ kun tɛ yan b'a sɔrɔ mali tɛ yen mali mali diinɛtigiw de wulila k'u jɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la groupement bon seri usumani madani ayidara tɔgɔ da tɛ se ka maga ale tɔgɔ min na bi mali kɔnɔ n'i da magara a la dɔrɔn kabako daminɛna o de ye ne yɛrɛ kabakoya k'a sɔrɔ a ye jɔda min fa yan Vieux Bilen e b'a kalama mali ɲɛmɔgɔw b'a kalama maliyɛnw b'a kalama mais mɔgɔ si tɛ bɔ ka ayidara ka ɲuman fɔ mais u bɛ bɔ de ka nkalon da a la a tɛ juguman kɛ dɛ mais u bɛ bɔ ka juguman ni nkalon da a la hali ne sigilen filɛ sa i b'a ye dɔ b'i kanto bon nin ayidara ka ciden ni ayidara bɛ ne nali kalama yan ya rabbi ala kana ne ɲɛ da ala kira kan lahara siga t'a la ni ne ni ayidara kelen don ka ɲɔgɔn ye nin baara la ka kuma k'an sigira k'a ko solo don yan fɛ bɔ yan fɛ n bɛ min ɲini ala fɛ diɲɛ ni lahara ala kan'a nɔgɔya n ye siga t'o la o de la an ma s'u ma an tɛ fɛ ka s'u ma Ay- ayidara o de fɔ mɔgɔ i bɛ s'i ka mɔgɔ dɔ la i tɛ s'a bɛɛ la dɛ ayidara an b'a fɔ a sera k'ansaruw encadrer k'u mara n'a ko min u bɛ dan yen Siga t'o la. mais ne fana ye n dama mɔgɔ ye ansaru kɔnɔ mhm. ne kelen don ka n ni di ala ma mhm. o tɛ bilako ye mhm. ne y'a ɲini ala fɛ ni tɔɔrɔ bɛna ayidara sɔrɔ ni degun bɛna ayidara sɔrɔ ni solution foyi t'a la ya rabbi ala min y'an da n y'a ɲini ala fɛ ala ne solomana ne ni k'a saraka ye o la ne tɛ reculer ayidara ko la n'u m'a ka ɲuman fɔ f'a ka juguman anw b'a ka ɲuman fɔ a gɛlɛyalen ale de wulila ka fara lidɛriw kan u ka wuli ka taa se fo erɔpu ka t'u da don mali ko la mali ka suma u ni kɔrɔfɔmɔgɔw ka sigi ka kuma ko jumɛn wulila sugu jeni kɛra ayidara wulila ka a seko k'a la k'a ka nafolo di a la o tɛmɛnen kɔfɛ ji donna komini en kɔnɔ ayidara bɔra ka taa finiw ni nafolo ta k'a di a dira ne yɛrɛ ma o dira e yɛrɛ ma o tɛmɛnen kɔfɛ eh, eh, eh, an ka nɔri kɛlɛ in na ayidara wulila a n'a ka tɔndenw miliyɔn kɛmɛ saba ani kɔ k'a don balo la ka t'a di réfugiés ma ɔ mais mɔgɔ min ye nin bɛɛ kɛ jamana ye i t'o mɛn fiyewu mais mun mana wuli hayidara bɔ i ka kuma a kɛ tan kɛ tan mais hayidara hayidara ye kuma min kɛ jɔni bɛ se k'a kɛ jamana in kɔnɔ yan mais n'i b'i ka kuma kɛ i ka kuma k'i ka tiɲɛ defan mais i tiɲɛ defan to kana mɔgɔw fa neni bon sisan jeunesse ko ko trop c'est trop ko kuma de bɛ ka kɛ mais sisan wale daminɛna wale bɛ daminɛ bi bi de ye vendredi noir ye billahi jeunesse farala ɲɔgɔn kan mali dusukuntigiw farala ɲɔgɔn kan mali dugawudenw farala ɲɔgɔn kan mali halaladenw farala ɲɔgɔn kan mali danbetigiw farala ɲɔgɔn kan mali kodɔnbagaw farala ɲɔgɔn kan an bɛɛ dama ka kan a la mɔgɔ tɛ to kɔ dɛ wa n b'a fɔ i ɲɛna hali ayidara yɛrɛ tɛ se a ka jama la nin ko la bilen parce que an tɛna ayidara lamɛn an tɛ diko lamɛn an tɛ président lamɛn fo nin ko in dabilala n'a ma dabila on est prêt an bɛɛ ni ka to a la i c'est tout faamuna ɛɛ zikiri solomana i ye kuma dɔ fɔ mhm. kuma kɔnɔ sisan i y'a jira k'a fɔ e zikiri solo mhm. i bɛ anisari la nka i y'i damata maa ye anisari kɔnɔ i y'i kali ni gɛlɛya bɛna hayidara sɔrɔ mhm. e ni ka to a la a b'an hakili jigin burama jalo la ala ka hinɛ a la Ɛɛ i ye nin kuma min fɔ nin kuma in diyara n ye bi kosɛbɛ e zikiri solo dannaya o dɔ de y'i tugu serifu sumani madani hayidara kɔ a yɛrɛ fɔra i ma bi hayidara ka solo ni maa bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn hayidara ka solo i ye nin kuma min fɔ nin diyara ne ye ka da mun kan e b'i ka kɛlɛ la ne yɛrɛ adama jara vieux bilen ne bɛ n ka kɛlɛ la bari sabu asedi sɛki serifu usumani madani hayidara ne tugura a kɔ kun min na bɛɛ bannen bɛ ne na waati min ko n tɛ maa ɲɛnama ye n donna tan n bɔra tan o waati hayidara ye ne tɛgɛ minɛ ne kora ka n jɛ tɔgɔnin bɛ n na bi awa ni bɛɛ girinna a sababu ye hayidara ye dɛ o la ne tugura hayidara kɔ siga fosi t'o la ɔ n bɛna min fɔ ka tugu o la fɛnɛ zikiri solomana tuma min ni asedi sɛki serifu usumani madani hayidara ni sira dilanna e bɔra i kumana i ye kibaruyaw lase nka n bɛna min fɔ maaw ye n'u t'o kalama ne lamɔna bangɔni na ne bangena ka sɔrɔ n fa ni n ba ni n mɔmuso u bɛ bangɔni na bangɔni yɛrɛ jumɛn u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko bangɔni filabugu a du bɛ hali sini solo ne b'e dɔn e bɛ ne dɔn bi la ko tɛ a mɛnna dɛ bangɔni na an bɛ dɔmɛ kosɛbɛ ani isa baba hayidara an bɛ denmisɛnninya kɛ mais tuma min ni tamani kuma in fɔra masa solo n y'a ye fesibugu kan k'a fɔ i bɔra ka kuma fɛn min bɛ ka fɔ asedi sɛki serifu usumani madani hayidara ma a ma bɛn i ma i kelen pewu i kelen pewu ka segin a kan dɛ i kelen pewu parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ de kɔ asedi sɛki serifu usumani madani hayidara kelen don ansari walahi u y'a lamɛn ni hayidara ma fɛn o fɛn fɔ ansari walahi u t'a kɛ o de kama mɔgɔw tulo bɛ ko caman na bi u ɲɛna ansari bɛna wuli ka fɛn o fɛn kɛ ansari t'a kɛ dɛ ni serifu usumani madani hayidara ma yamaruya di nka trop c'est trop dɛ dantɛmɛ wale i tɛ mɔgɔ bugɔ ka kɛ tiɲɛ nka ni dɔ nana i sigilen bugɔ i na kuma o la dɛ e bɔra ka kuma solo a kɔfɛ ne yɛrɛ kumana diɲɛ kuma si tɛ yen u ma min fɔ min ye dabali ban fɛnɛ i b'a fɔ k'u ɲinɛna histoire kɔ k'a fɔ ko zikiri solo bɔra ka kuma kabini hayidara ka kow la kabini a ka gɛlɛn fo ka na se bi ma kabini burukina jafaru u ɲinɛna o kɔ a n'a ɲɔgɔnna ba kelen ni kɛmɛ duuru ko nka dɔrɔn ninnu bɛ se nkalontigɛ la dɛ ɔhɔn ko vieux blen de ye zikiri solo ko ka kumaw fɔ i ye ko e k'o fɔ u y'o de fɔ an tɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ walahi u y'o de fɔ ne ko n ko eh, nin tɛ baasi ye mais sa bɛ dugu ma mhm. sen bɛ dugu ma mhm. zikiri solo don dɔ mhm. a bɛ na kɛnɛ in kɔnɔ yan siga fosi t'a la solo ne ye min kɛ ani min bɛna kɛ bi e de kelen don k'a invité dɛ e de y'a labɛn ni min ye min kɛ o ka fɔ e de y'a labɛn e de y'an wele fɛnɛ an bɛna y'a kɛnɛ kan wa hayidara ko in de bɛna an se a kɛnɛ kan ani solo yɛrɛ ka bonya ka sɔrɔ bi ma se nka ne b'a fɛ i k'a pereperelatigɛ maaw ye kɛnɛ kan yan wulibali yɛrɛ la koyi yalaw tɛmɛni sirako la ne de ye e bila ka kuma wa
bɔn ɛɛ kuranɛ y'o seere ye ne ye tɛmɛni sirako in ne y'a kuma mɛn parce que fiɲɛ wuli o wuli a bɛ wuli ni kala dɔ de ye siga t'o la parce que u bɛ fɛ ka ko in karamɔgɔw dɔgɔya ka don politiki de la o la n'o kɛra u hakili la ko karamɔgɔw bɛna panike o nɔfɛmɔgɔw bɛna panike n'u ye yigiyigili kɛ sa o la ko hayidara ko mɔgɔw ka vote IBK ye hayidara m'o fɔ est ce que hayidara bɛ se ka bɔ ka nin kuma bɛɛ jaabi wa mais ne nin fɔra tan a bɛ ka fɔ réseaux sociaux sanfɛ mɔgɔ minnu bɛ mali kɔnɔ yan a bɛ k'olu kɔnɔ tiɲɛ don koyi n'i y'a ye hayidara ma kuma a ka mɔgɔ ma kuma c'est que mɔgɔ minnu bɛ jamana kɔfɛ a bɛ k'olu fana kɔnɔ tiɲɛ don koyi o la ne bɔra k'a nkalontigiya mɔgɔ k'a dɔn nkalon don ne ye video fɔlɔ kɛ hayidara y'a mɛn a ye ci bila ne ma ko a ye t'a fɔ solo ye k'a k'a jɔ tan bilayi ciden filanan nana ko n tulo b'a la ko mɔgɔ b'a la ko solo ka preuve bila k'a ye t'a fɔ ko ne hayidara ko ko solo kana preuve bila ciden sabanan sera n ma n ko aw nana ci de fɔ n ye a ye taa ne ye kɛlɛ dɔ de daminɛ olu talen n ko ne de ko nin kɛra n ka preuve bɛ n bolo bɛɛ bɔra na ni preuve ye ne ne ma preuve bila mɔgɔ b'a fɔ ko cɛ ta ye tiɲɛ ye dɛ b'a fɔ ko ne bɛ nkalon kan dɛ ne ye preuve bila ka avion ta ka taa n da Abidjan parce que n b'a dɔn karamɔgɔ kana na n wele kana na n jalaki a bɛ n ni kuranɛ cɛ Hayidara ma n bila a la ne tora i b'a dɔn ne yɛrɛ filɛ n tɛ internet ko kalama. dɔ de nana a yira n na ko e ko solo ko vieux bilen fana kumana koyi mhm. ne ka e ka kuma ye mhm. a kɛra yen de mhm. n'a sɔrɔ e ne yɛrɛ kumana ka kɔn o ɲɛ n bɛ min ɲini ala fɛ diɲɛ ni lahara ala kana nɔgɔya n ye o ne yɛrɛ bɛ ten bɔn o la i yɛrɛ ye min fɔ mɔgɔ ninnu fɔrilen don nkalontigɛ de la bɔn anw fana fɔrilen don tiɲɛ fɔ de la an bɛna nkalon kɛ ka tiɲɛ kɛ ka nkalon kɔ kari diɲɛ bɛɛ sigilen ɲɛna sisan ci fɛ mɔgɔ minnu bɛ ne neni mɔgɔ minnu bɛ e neni a bɛ n'a fɔ ni wulu y'i kun ja sanfɛ ka wo ci a tɛ foyi tiɲɛ anw wolola niveau min kɔnɔ e b'a dɔn commune un bankɔni zimbabwe ni bandiya ko dɔn t'anw bɔ neni yɛrɛ bɛ ne kɔgɔ de neni ye ne ka engrais de mɔgɔba neni de bɛ se ka jamana halaki an bɛ fɛ k'o de kunbɛn Mhm. n'i ye ne fa ni ne ba neni yan mhm. mɔgɔ bɛna yɛrɛ ne b'a minɛ k'a lajɛ ka yɛlɛ quoi parce que n b'a ye mhm. jaa n ba fana ye den dɔ wolo mɔgɔ min neni bi jamana in kɔnɔ ne ɲɔgɔnani n ma ko kɛ n ma baara kɛ jɔda tɛ n na k'o fa n'o ba neni c'est que i ba ye den dɔ wolo o la neni de ka di ne ye u ka t'o fɛ bani mais n'u sera an ka karamɔgɔw ma u bɛ bali k'an ye yɔrɔ yɛrɛ u tɛ yɔrɔ min yɔrɔ dɔn Zikiri Solo i ye min fɔ i ye jɔyɔrɔ kɛ jamana kɔnɔ i ye jɔyɔrɔ belebele ta i ka nin pereperelatigɛ bi nka k'a fɔ lamɛnjɛrɛ jɛkulu cɛ ni muso denmisɛnnin maabakɔrɔ ye kuma in fɔ kun ye a ka dɔn nkalon minnu bɛ yen mɔntaji minnu bɛ yen n'olu bɛ ka kɛ bi o ka dɔn ne yɛrɛ kabini ala ye n da ni n ko n bɛ fɛn o fɛn kɛ n b'o kɛ n tɛ fa lajɛ n tɛ ba lajɛ ni yɛrɛbakun ni saya bɛ bɛn o ma n b'o kɛ n ma deli ka nkalon tigɛ Ka n yɛrɛ madiya n'a ye walima ka nkalon dɔ tigɛ ko ne ye nin fɔ ka sɔrɔ n m'o fɔ n t'o kɛ diɲɛ kɔnɔ saya de bɛ saya de bɛ n fara ka b'o la siga t'a la barisabu an bɛ min nɔfɛ n'o ye Hayidara ye a m'an bila o sira kan dɛ ayi ɔ Zikiri Solo bi wula in na jɛrɛ bɛna kɛ nka kunu Malitɛlida maaw président bɔra yan a ko Hayidara bɛ ka nɛnini min kɛ k'a dɔgɔya Malitɛlida ko la olu tigilamaaw n'olu jɛ tɛ Hayidara ye dɛmɛ min k'u ye a ye wulikajɔ min kɛ yanni Malitɛlida ka ci a y'o fɔ kɛnɛ kɔnɔ a ko a bɛna ye aw fana ka kɛnɛ in kɔnɔ bi an ka kɛnɛ kɔnɔ bi maliden y'a fɔ cogo min dugawuden bɛɛ ka kɛnɛ kɔnɔ bi siga t'o la dɛ barisabu i bɛ jiran i bɛ siran de ko min bɛ senna nin waati na i bɛ siran i bɛ jɔrɔ parce que denmisɛnninw de ye siniɲɛsigi o solo e ye so jɔ bi solo foyi m'a kɛ barika kɔ dɛ ne viyebilen ye so jɔ ne ni ɲɔgɔnna caman barika don dɛ dangaden tɛ so jɔ dɛ bamakɔ yan ayi bamakɔ yan o tɛ kɛ fiyewu abada nka solo min ye aw an kamana gan an ɲɛ bɛ denmisɛnninw na u bɛ ka taa sira min fɛ a bɛna an kamana gan a bɛ siniɲɛsigi gɛlɛya parce que cɛ o cɛ n'i ye mara kɛ ni barika t'i la ah, i ka mara in a bɛ gɛlɛya i bolo dɛ gɛlɛya bolo dɛ a bɛ gɛlɛya dɛ i tɛ sutura a kɔnɔ i bɛ lebu a kɔnɔ i bɛ ɲɛtaa min ɲini ala tɛ sɔn k'o d'i ma abada barisabu n'i ye tɛgɛ da i fa ɲɛ kan kana siga dɛ i den dɔ b'i ti o jɛlen don o tiɲɛ N'i fa bugɔ k'a bin kana siga dɛ don dɔ i den dɔ b'i ta k'i fara dugu ma mɔgɔw b'a fɔ k'a delila k'a fa bugɔ o jɛlen don siga t'o la ɔ Malitɛlida mɔgɔw ye faamuyali kɛ bi k'u bɛ ye kɛnɛ kɔnɔ u y'a kanu fana ka Aseyidi Serifu Usumani Madani Hayidara ye nisɔndiya jumɛn b'i la o la a diyara n ye vieux n b'a dɔn k'o bɛ kɛ quoi n t'a fɔ ko n'o ma kɛ k'o bɛ bali n na dɛ n b'a dɔn o de bɛ kɛ parce que tiɲɛtigiw bɛ yen et puis ala b'a ka tiɲɛ de dɛmɛ mhm. tiɲɛ bɛ sɛgɛn mais tiɲɛ tɛ malo siga t'a la nkalon minnu mɔntelen don mhm. a banna bi bi jumadonya in na nkalon nkalon kɔkarila bi hmm? malitɛlida mɔgɔw an b'u fo ne bɔra k'o de fɔ ko malitɛlida cili a ma bɛn an si ma mais jamana sariya ye jamana sariya ye vieux tɛ se k'a wuli ne tɛ se k'a wuli siga t'o la sinon karamɔgɔya seko ka ji jukɔrɔ bɔn mɔgɔ minnu bɛ Malitel da la anw yɛrɛ ka tɔndenw ba kɛmɛ b'a la anw yɛrɛ jɛɲɔgɔn b'a la minnu bɛ baara kɛ yen hali sisan mɔgɔ bɛ Malitel da la minnu ka niveau tiɲɛna u n'anw bɛ cogo min na an bɛ dɛmɛ min k'u ye ala y'o seere bon o la a ma bɛn an si ma mais tɔgɔ ɲini tɛ ka taa bɔ ka vidéo kɛ k'i pɛrɛnpɛrɛn fo mɔgɔw ka bɔ o tɛ o mɔgɔ pɛrɛnpɛrɛn min kɛ ko minnu k'u bɛ yen fo n ka bɔ ka n yɛrɛ yira ka jama ɲini ka tɔgɔ ɲini o fɛn tɛ o kɛlɛ t'o fɛn ye kɛlɛ ye liti de n'i y'a daminɛ a tɛ dabila est ce que pɛrɛnpɛrɛn in sera ka Malitel da segin a nɔ na o ma kɛ a sera ka segin a nɔ na mɔgɔ ninnu ye liti daminɛ ko jumɛn na diɲɛ kɔnɔ ko a ye nɔ bɔ dɛ nɔ t'a la n'u kumana ne kan sisan ne ye dɔɔni d'u ma u b'u da de o tɛ ala ko ye hɔrɔnya tɛ danbe tɛ donc Malitel da mɔgɔ an b'u fo u seginni na u kɔ an'u ka tiɲɛ minɛni na o ye cɛya dɔ de parce que n'i ba ma den ɲɛnama wolo i tɛ se ka tugu tiɲɛ kɔ dɛ k'a fɔ ko vraiment Malitel da mɔgɔ an content n'u ye nɛninikɛla dɔw bɛ yen olu taara yafaw ɲini an b'u fo Ala k'an n'u dɛmɛ o kɔfɛ syndicatw ka ɲɛmɔgɔ kɛnɛ kan a ko k'a bɛ yen o kɔfɛ Turew ni Ɲarew u ko nin y'olu ka ko ye gouverneur ni mairew u ko nin y'olu ka ko ye mali bara de feerekɛlaw ka ɲɛmɔgɔ olu ko ko nin y'u ka ko ye n'o ye kɔrɔbɔrɔw ye o tɛmɛnen kɔfɛ arasaw ko an bɛna na olu arasa groupe minnu bɛ mali kɔnɔ yan k'u bɛɛ bɛ kɛnɛ kan bi musow ko k'olu bɛ yen jeliw ko k'olu bɛ yen ka fara mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu da tɛ kuma na mhm. olu ko k'u bɛ yen mhm. taximaniw ko ko a tɛ fɔ olu kɔ mhm. o tuma na bɛɛ de faralen don ɲɔgɔn kan tɔgɔ don ko ne y'a labɛn i komi n'i ye kɛlɛ daminɛ ni kɛlɛ wulila mɔgɔw bɛ se kɛlɛtigi ma siga t'o la sinon jama de y'a labɛn an ka président ba de filɛ n'o ye ustazi dawuda jara ye donc o la mɔgɔ o mɔgɔ ye ko in kibaru mɛn o bɛ boli ka na an ka côté la u b'a dɔn an bɛ dɔ kalama a la sinon walahi bilahi talahi bizil arsili majidi ne ni ayidara tɛ ɲɔgɔn kala ma siga t'o la n b'o dɔn wa ne kelen don ka ayidara ka yɔrɔ bila fɔlɔ parce que a kana a bɛ n ni kuranɛ cɛ kɛlɛ dɔw bɛ tɛmɛ ayidara ka juma cɛ a bɛ jumakun duuru bɔ bi n tɛ se yen n tɛ se a ka so kɛlɛ dɔw bɛ kɛ ten voilà donc kɛlɛ in y'o de ye bon ayidara yɛrɛ tɛ se ka anw kunbɛn nin na a y'o de fɔ a ka kuma na ko mɔgɔ i bɛ se ka mɔgɔ dɔw la i tɛ se dɔw la dɛ wa ayidara tɛ se mɔgɔ minnu na anw b'o la nin ko in na dɛ anw tɛ mɔgɔ lamɛn nin na dɛ wa an wulila wa an b'a dɔn fasoden ɲuman bɛɛ b'an kɔ nin na a bɛ ban bi ou bien ko dɔ bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ tile fila in na a ka dabila vieux Blé n'i y'a lajɛ malidenw bɛ ka lamɔ ni fanɛni banɛni ye ko ɲuman tɛ vieux ni mɔgɔ min ye ba nɛni hali n'i tɛ banɛni kɛ i yɛrɛ bɛ bɔ ka banɛni kɛ i b'a kɛ Bon est-ce que n'an taara ten e ka ne banɛni ne k'i banɛni a bɛ ɲɛ a tɛ ɲɛ u ye ayidara nɛni walayi ne balila ko la an yɛrɛ den fitinin dɔ bɛ yen a taara vidéo de kɛ mɔgɔ minnu ye ayidara nɛni k'u nɛni u nana vidéo yira ne na n ko subhanalayi n y'a minɛ yɔrɔ bɛɛ ka effacer bon e ni ala cɛ ayidara nɛnina den den anw ne den a dimina ko munna a bɛ ayidara nɛni a fana taara vidéo kɛ ka nɛnini kɛ est-ce que n'an taara ten denmisɛnninw ka lamɔ n'o ye ten ni karamɔgɔ nɛni ma dabila ɲɔgɔn banɛni tɛ dabila ɲɔgɔn fanɛni tɛ dabila ni mɔgɔbaw nɛnini ma dabila jamana in kɔnɔ internet bɛna tiɲɛ mali image bɛna nɔgɔ o la mali bɛ ka fɛn kelen min kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi o y'a frottement ye face à face ala k'an kisi o don ma ya rabi yama masa sulu an b'i yɛrɛ fo dawuda ɛɛ ayiwa an bɛna ɲininkali min k'i la o de ye kumakan laban na ɛɛ min ye mouvement citoyen waati sera ni maa min b'a fɛ ka don aw la a la aw bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn a sɔrɔ siraw ani weelekan laban min b'i bolo ka ɲɛsin lamɛnbaaw ma alihamdulila an b'i fo k'i barikada i yɛrɛ ka cɛsiriw n'i ka wulikajɔw la ani an kunbɛncogo ɲuman na vraiment an b'a ɲini ala fɛ ala k'aw yɛrɛ taa ɲɛ groupe mouvement citoyen waati sera porte dayɛlɛlen don mali den bɛɛ ye minnu bɛ ɲɛ kɔ mali kɔnɔ ani minnu bɛ mali kɔ kan silamɛ bɛɛ lajɛlen ani diinɛ bɛɛ lajɛlen chrétienw b'an na mɔgɔ b'an na minnu tɛ diinɛ yɛrɛ la silamɛw b'an na taabolo bɛɛ b'an na an tɛ taabolo défend k'a fɔ k'an bɛ karamɔgɔ dɔ de ta spécial k'an bɛ nin de défend ou bien k'an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ de ta k'an b'o de défend o tɛ an bɛ bɛɛ de kunko don o kɔrɔ ko porte dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bon ne yɛrɛ y'a président ye ko jamakulu mana kɛ cogo cogo fo ka dɔ de bila a ɲɛfɛ min bɛ jama diriger n'o ma kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ sitanɛ ka baara ye an dun ni an b'a dɔn nin ye ala ko de ye nin ye jamana ko de ye nin ye danbe ko de ye o la a u ye ne ta ka ne k'a président ye ɔ ne dun fana ye mɔgɔ min ye ne ye karamɔgɔ de ye n bɛ waajuli kɛ n bɛ n ka baara kɛ n bɛ waajuli kɛ ala ka diinɛ n kalekan ninnu b'a dɛmɛ ni ani n ka nafolo fo ka taa fɔ ko n sa ara don min na ala yɛrɛ y'o de layidu di a ka kuranɛ kɔnɔ wa ne yɛrɛ bɛ ka baara kɛ n'o ye ɔ n'u ye ne k'a président ye a diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ ko caman ye parce que ne b'a dɔn ko in bandi minnu bɛ jamana in ɲagamini na dɔrɔgutala minnu bɛ jamana in cili ɲɛɲini na ne b'a dɔn ko karamɔgɔw de fana faralen don u kan ji jukɔrɔlaw la fo dɔw ta yɛrɛ dara kɛnɛ kan k'u dɛmɛ o de ye kunmasuliko ye ɔ o la olu faamu ala ka kumakanw na ani kira ka kumakanw na ɔ anw b'o bɔ kɛnɛ kan k'o da an b'o kɛ videow ye an bɛ wajuli kɛnɛw sigi o la a ka ca la minnu bɛ yen n'olu b'u kun fɛ ko la u bɛn'a dɔn jaja ninnu ta tɛ ala ko ye kira ko tɛ jamana ko tɛ u bɛ fɛ k'an ka jamana ci de o la porte dayɛlɛlen don bɛɛ ye ne yɛrɛ ka numéro ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛ ka don a la i bɛ se ka numéro nin ta i bɛ 71 86 99 82 segin a kan 71 86 99 82 o ye ne yɛrɛ ka numéro ye a faamuna a numéro bɛ whatsapp kan a bɛ facebook kan a bɛ fɛn bɛɛ kan i bɛ se k'an sɔrɔ contact bɛɛ lajɛlen na n'i kɔni ye ne sɔrɔ o ye porte dayɛlɛlen ye o la an b'i passer mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ se ka a tɔw ɲɛf'i ɲɛna i n'a fɔ an ka secrétaire général bɛ yen

Ɛɛ an b'i yɛrɛ fo i bɛ segin kɛyɔrɔ ani kɛ waati seg'o kan groupe in bi meeting bɛna kɛ korofinna terrain ba kan ni bɛɛ lajɛlen b'o yɔrɔ dɔn terrain mun ɲɛsinnen don maternité ma a bɛ kɛ juma seli kɔfɛ jɛkafɔ kɛrɛfɛ jɛkafɔ kɛrɛfɛ o terrain ba in bamakɔka bɛɛ b'a dɔn ka daminɛ 15h30 o de kan ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ yen donc o kɔrɔ ni juma seli banna dɔrɔn labɛnw kan ka kɛ ka sira ta baara in kan ka daminɛ 15h30 fo ka taa fɔ k'a kuncɛra wagati min na inchallah taala bɛɛ kɔni welelen don cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen denmisɛnnin maakɔrɔba bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka ye kɛnɛ in kan an ka taa an ka laɲini jira inchallah
Ayiwa ɛɛ Musa Solo. Naamu.
Kumakan laban.
Ɛɛ i ka sɔgɔmada in na radio so kumakan laban kɛ. Ɔhɔɔ! Ala kana ni jama kumakan laban ye. Hii Ala ka an ni mɛlɛkɛ ni mawutu cɛ janya a k'a to an ka sigiw ka kɛ fɔlɔ. Ok Vieux Blen. Ɔhɔɔ! Ɛɛ kumaw ɲɛna. Unhun! Ɛɛ vraiment an b'i yɛrɛ fo. Unhun! Dan tɛ foli min na i ye hɔrɔn ye. Unhun! Parce que ɲuman bɛ kɛ mɔgɔ dɔ ye a t'a dɔn. Unhun! I ni kunun i ni bi. Unhun! a barika i sara bɛ ala bolo ala k'an bɛɛ sara ala k'an dɛmɛ k'an sago amiina yarabi ama wele bilalen don bɛɛ ma k'a fɔ cɛkɔrɔba musokɔrɔba denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen welelen don n ka kɛnɛ man kɛnɛ bɔ i ka taa fini finman don bɛɛ welelen bɛ fini finman de la fini finman kɔrɔ ko an dusu kasira jamana bɛɛ dusu kasira jamanadenw dusu kasira jamanatigi dusu kasira o la an bɛ fɛ ka taa jira ala la ala ni masiba ko ye anw sen t'a la mɔgɔ min b'a la anw t'u fɛ mɔgɔ min b'a kɛbagaw fɛ anw t'o fɛ anw tɛ k'u fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'u kɔkɔrɔma don n'an bɔra kala ma an t'i fɛ an tɛ k'i fɛ fo lahara jɔ don ka taa ŋaniya jira ala la bɛɛ ka fini finman don an ka bɔ finman na nin ye premier de ye ko in ma suda tile fila dɔrɔn de an ma si kɛ mais ni ala sɔnna labɛn yɔrɔw bɛ yen min tɛ nin si ye e bɛn'a dɔn ko ko in daminɛna k'a tɛ jɔ donc nin ye lancement de ye nin y'a fɔlɔfɔlɔ ye bɛɛ wu- bamakɔ bɛɛ welelen don mɔgɔ mɔgɔ tulo b'an na bɛɛ welelen don o la bi juma 15 heures 30 ka bɛɛ sɔrɔ terrain na ni juma jiginna dɔrɔn mɔgɔ k'u tilen terrain na Faamu na. o de ye ala sago ye sago vieux bilen Sago tigi Ala Ala ye. to b'o ka sɔli ala rasuli Eh, masa solo i y'a fɔ cogo min a tɛ fɔ ni ka tɛmɛ nin kan Awɔ. Eh, n'ala sɔnna wulada in na ɔ kumatigi dɔ ye ne yɛrɛ ye i m'a fɔ ten siga t'a la ne yɛrɛ bɛna ye kɛnɛ kɔnɔ ayiwa n' ala sɔnna a ma an na fɛn fɔ maaw ye ayiwa min ye an ka jamana tabiyaw ye a n'a laadaw ka denmisɛnninw wele u ka faamuyali kɛ an b'i yɛrɛ fo a dan tɛ foli min an balimamuso dɔw ye weleli kɛ sisan ka ɲininkali kɛ est-ce que ko musow b'a la Olu kan k'a faamu ko cɛ bɛ ko o ko la ni muso yɛrɛ ma y'o la dɔrɔn ɲɛtaga foyi t'o la muso groupe yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka s'an ma jamakulu la an yɛrɛ ja tigɛra an y'a ye muso yɛrɛ ɲini ka na caya ni cɛw ye musow yɛrɛ ye baaraw ta ko in kɔnɔna la o ka bon hakili ma baara in ka bon hakili ma organisation na accueil la musow nana yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ de Mhm. ka n'u ka dusukasi jira an na mhm. ka tila ka n'u ka luttew jira an na mhm. k'a fɔ k'u bɛna lutter walahi f'u dan o la an yɛrɛ y'u fo k'u barikada ɔ an balimamuso bɔra ka weleli kɛ sisan ko musow b'a la u k'a dɔn ko musow yɛrɛ de b'a la hali ka tɛmɛ cɛw kan parce que ni olu musow de bɛ ka denw wolo olu musow denw de bɛ ka tugu nin dangaden ninnu nɔfɛ ɔ n'olu yɛrɛ yera ka taa dusukasi jira a ka ca a la caman denw bɛna b'u kɔ o de ye laɲini yɛrɛ ye ala k'an bɛɛ sababu ma lamɛnbaaw nin tɛ baasi ye wulada in na an bɛ